salamu ala rasulila an balima silamɛw asalamu aleykum an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw fana b'a la ka radio unité lamɛn nin waati in na cent un point six ka bɔ sirakɔrɔ megetana cité la la voix de cheikh ahmad tijan ayiwa bi fana an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ka jɛmukan kɛnɛ kɔnɔna na jɛmukan min ni a b'a kalama an ka seku an'an ka wajulikɛla alhaji sheikh mamadu konate sheikh mamadu konate an y'a fɔ cogo min na ale ye wajulikɛla ye a sigiyɔrɔ bɛn bɛ yirimajɔ yɔrɔjanbugu ma an y'a kanu ka gɛrɛ a la ala y'a fɔ an ɲɛna alikuranɛ kɔnɔ ko ale ma cidenba muhamadu ci foyi kama fo n'a bɔla kisi ye lafiya hinɛ ka ɲɛsin danfɛn bɛɛ lajɛlen ma o kuma ka kan ka cidenba muhamadu waleɲuman dɔn an gɛrɛla karamɔgɔ shek madu kunate la alakira waleɲuman dɔnni ye mun ye a y'a jira na o de ye sɔlatu ye ka ɲɛsin alakira ma o kuma a ko a bɛna nafa bi naani fɔ an ɲɛna kira kansɔli nafaw la an b'a la k'o de lamɛn an ye sigi damadɔ kɛ kira kansɔli a ye nafa tan ani fila fɔ an ɲɛna insha allahu tabaraka wa taala

eh, an bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn ka ala barika da ala min sɔnna ka aw ni ne sigi nin kɛnɛ barikama in na nin waati sanuma in na an bɛ ala fo o la ka barika da ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen ta k'a ɲɛsin an kanubagaw ma minnu bɛ su ni tile u bɛ an lamɛn aw ka arajo unité sanfɛ ka foli kɛrɛnkɛrɛn fana ka sin an dɛmɛbagaw fana ma bon ala ka jɔn ɲuman minnu sigilen bɛ n'u ka nafolo tɛ taa sira foyi kan ni ala ko dama tɛ an b'a ɲini ala fɛ diɲɛ ni lahara ala ka nɔgɔya n'u bɛɛ lajɛlen an bɛ tila ka foli sigi ka na studio kɔnɔ yan k'a ɲini ala fɛ baara in ala k'a taga ɲɛfɛ minnu bolo bɛ nɛgɛ la ani minnu bolo bɛ mikoro la ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye an tɛ ɲinɛ an ka sekuba kɔ an'an ka ɲɛmɔgɔ ba ni o de bɛdi tali ka fara arajo in baarakɛla bɛɛ lajɛlen ka mun fa hayidara ni lideri cɛba bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye aw bisimila ni ala ka jɛn ye ayiwa shek kunate an y'a fɔ cogo min na fɛn min ye sɔlatu ye ale nafa i ye nafa tan ani fila fɔ an ɲɛna i ye layidu d'an ma k'a fɔ i bɛna nafa bi naani fɔ an ɲɛna biizinila o tuma an y'a ɲini an jɔla yɔrɔ min na inshallah i ka wuli ni an ye o yɔrɔ kelen na bisimila bɔn eh, alihamdulila nin kan ka kɛ an sigiko sabanan ye kirakan sɔli kan eh, kirakan sɔli fɛn dɔ de don ala ye a ɲini an fɛ mais ala ye kirakan sɔli ɲini an fɛ k'ale yɛrɛ ala bila ɲɛfɛ tɛrɛma faamu dɛ a ko inna allaha wa mala'ikatahu a y'a daminɛ allahu de la inna allaha i k'a dɔn ala wa mala'ikatahu mhm. ani ala ka mɛlɛkɛw donc a y'a daminɛ a yɛrɛ de la mhm. a bɛ komi ala bɛ k'a fɔ mɔgɔw ye mhm. a ye ne filɛ n bɛ kirakan sɔli kɛ cogo min a y'a kɛ ten donc ala ye kuma daminɛ a yɛrɛ la mhm. k'a ka mɛlɛkɛw d'a kan mhm. mun na mhm. parce que e yɛrɛ bolo adamaden ka hakili yɛrɛ la bonya na n'a fɔra ko ala adamaden hakili bɛ tila ka taa fɛn min kan n'o ka surun ala la kosɛbɛ o ye mɛlɛkɛw ye a ah? makolo ka to min n'o

mɛlɛkɛ t'i sunɔgɔ a t'i muso furu a t'i den sɔrɔ mais ala ka jɔnw de don u bɛ ala ka yamaruya de kɔnɔ dɔrɔn ala k'a fɔ a y'a kɛ tan o y'a sɔrɔ o y'a kɛ ten mana bonya ni karama na mhm. n'i ye ala bɔ yen hakili bɛ jigin mɛlɛkɛw de la olu de bɛ ci ɲɔni ka bɔ ala yɛrɛ fɛ yen mhm. ka n'a di a tɔgɔ ye di e, e, kiraw ma donc ni ala ye bonya fɔlɔ a yɛrɛ la ka mhm. tila k'a kun jɔ a ka mɛlɛkɛw la a ma dan o ma

tɛrɛma faamu de an ko an bɛ nafa caman d'i ma a la an ye tan ni fila d'i ma ka tɛmɛ o tan ni filanan na o de jɔra ko sababun likifayatil abdi subhanahu wa ta'ala ma ahammahu hmm? ale yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye hmm. adamaden bɛ hami fɛn min na hmm. est ce que nin bɛna se ka kɛ wa est ce que ne tɛ malo wa est ce que ne bɛ se ka nin ko in kɛ wa mana o hami min b'i la n'a b'i degun f'a bɛ mɔgɔ bana hami bɛ maa bana o

han aha allahu akbar lahara don mhm. kira ka somɔgɔ ko tɛ o la mhm. kira somɔgɔ y'an bɛɛ ye o ɔnkɛ kira somɔgɔ y'an bɛɛ ye maa o maa ni i bɛ ala fɛ i bɛ ala kira fɛ i ye kira somɔgɔ de ye mhm. o de la an ba ayisata a kɔrɔ don dɔ kira cɛ ka ɲi dawula b'a la n'a yɛlɛra i t'a fɛ a ka yɛlɛ dabila n'a ye baro daminɛ i t'a fɛ a k'o dabila ni kira ɲɛsinn'i ma i b'a fɔ diɲɛ bɛɛ kira ɲɛ bɛ e dɔrɔn de la kira tun y'o mɔgɔ de ye ayisata y'a lajɛ don dɔ a ko ni mɔgɔ min ye nin cɛ in sɔrɔ i ka cɛko juru tɛ ala la a ɲɛ bɔra a kɔntana ni alakira ye mhm. a wasara mhm. f'a ye kira ka sunɔgɔ tiɲɛ don dɔ a ye alakira kɔri a ko ya muhamad mhm. e ni ne filɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ tan cogo min na est ce que lahara don an bɛ kɛ tan wa ɔnkɛ ɲininkali kan ka kɛ o ah, i muso dɔ furu diɲɛ yan lahara i n'a tɛ ɲɔgɔn ye ɔnkɛ e ni cɛ taara jahanama kɔnɔ ni muso taara alijinɛ kɔnɔ a bɛ ɲɔgɔn ye wa a tɛ ɲɔgɔn ye alijinɛ dun dɔnnibaga dɔ ko ten ko alijinɛ tɛ yen ko jahanama tɛ yen mm. ko alijinɛ tɛ yen mm-hmm. jahanama tɛ yen mm-hmm. dɔnnibaga dɔ ko ten mɛ e yɛrɛ bɛna fara dɔnnibagaw kan sa mhm. ka tiɲɛ d' u ma janɛmɛ tɛ yen mhm. alijinɛ tɛ yen adamaden ka baara de bɛ yen mhm. terima faamu dɛ kira ka sanayɛlɛ la a taara alijinɛ lajɛ mɛlɛkɛw bɛ sow kan k'a jɔ alijinɛ kɔnɔ mɛlɛkɛ dɔw u ye u sigi mhm. kira y'u ɲininka ko mun kɛra mhm. u ko an ka cɛncɛn banna mhm. an ka siman banna eh. kira ko diɲɛ so jɔlaw ka cɛncɛn ka ban u ka ah. siman ka ban alijinɛ kɔnɔ yan aw ka cɛncɛn banna aw ka siman banna kira ye ala wele mhm. ala ko ɔhɔn cɛncɛn banna siman banna k'o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ mhm. ni mɔgɔ min wulila ka nafila seli mhm. ka ala bato cɛncɛn ni siman nana kɛ n'i ye farida seli mazɔnw bɛ jɔli daminɛ kɛ n'i ye sunkalo sun o bɛ dɔ fara alijinɛ i ka so jɔli kan n'i banna ka seli dun cɛncɛn banna n'i banna ka nafila seli cɛncɛn banna o tuma na alijinɛ tɛ yen mɔgɔ ka baara de bɛ yen

ɛ ne min bɛ si ka ala bato mm. ani e min da b'i ka so kɔnɔ n'i ye eh. sira fana b'i kunkolo tɛ kɔrɔta ah, e kɔni b'a dɔn ne ka si ka ala bato ne bɛ n to alijinɛ etazi dan na ka n mm. kun suuli k'i lajɛ n ko cɛ i bɛ yan a bɔn o tuma na alijinɛ tɛ yen janama tɛ yen mɔgɔ ka baara de bɛ yen ni i banna mhm. k'i ta kɛ walejugu kɛ mhm. walejugu kɛ o kɛ janɛma so dɔ bɛ jɔ ka taa o mhm. walejugu kɛ o kɛ janɛma so dɔ bɛ jɔ ka taa mɛ ale so tɛ jɔ ka yɛlɛ dɛ ale bɛ jigin de eh. a dingɛ bɛ sele ka jigin o de la kɔlɔn dɔw bɛ yen kira ka sarayɛlɛ la a ye kabakuru dɔ binkan mɛn janɛmɛ kɔlɔn kɔnɔ a ko ala ma ko nin ye mun ye ala ko a ma ko kabakuru dɔ talila ka jigin janɛmɛ kɔnɔ ko a sera a kɔnɔ bi de kuma na ale ta a bɛ dunya ka taa alijinɛ ta a bɛ jɔ ka yɛlɛ kuma na adamaden ka baara de bɛ yen mɛ ayisata kabakoyara a ko kira ma e ni ne bɛ cogo min na tan diɲɛ kɔnɔ ko ɛsike an bɛna se ka kɛ tan lahara wa kira ko a ma mɔgɔ ni ne ka kɛ ɲɔgɔn fɛ lahara an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an ka baro kɛ a ko sarati tɛ somɔgɔ ko ye hmm. i y'a faamu k'a fɔ ne somɔgɔ de ye o t'a sarati ye a sarati ye jumɛn ye akisarukum aleya sɔlatan allahu akbar mɔgɔ min ka sɔli ka ca ne mahamadu kan hmm. o de ne bɛ di to o ni ne de bɛ to yɔrɔ kelen lahara hmm. tuma ni kira somɔgɔ bana ka kira kan sɔli k'a kan o t'a la ayi kira ye arabu de ye ni e farafintɔ ka kira kan sɔli de cayara mm. e n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ sheikh kunate ne b'a daminɛ allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa sallim bisimila an faralen don a kan mm, mm. donc mɔgɔ min ka sɔli ka ca lahara don o ni kira de bɛ ɲɔgɔn fɛ kumana y'o de fɔ ayisata ye an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw fana b'a la ka arajo unité lamɛn nin waati na 101.6 ka bɔ sirakɔrɔ megetana site la la voix de chek ahmad tijan an gɛrɛla an karamɔgɔ chek madu kunate la ala kira waleɲuman dɔnni ye mun ye a y'a jira an na o de ye sɔlatu ye ka ɲɛsin ala kira ma o tuma a ko a bɛna nafa bi naani fɔ an ɲɛna kira kan sɔli nafaw la an b'a la k'o de lamɛn an b'a ɲini aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to an na aw bɛna nafa belebele sɔrɔ a tilara k'a fɔ a ka hadisa dɔ la dɔrɔsunasina na ko izajtama'a

ala jɔnw mhm. ka sigi kɛnɛ dɔ kan mhm. ka wuli ka bɔ baroda la komi e ne filɛ baro la cogo min ka wuli ka bɔ baroda la mhm. mɔgɔ si ma sɔrɔ ka soli kɛ ala kira kan ko i k'a dɔn k'an bɔra an sigiyɔrɔw la an kasa bɔlen don ka tɛmɛ jufasogo kan mm. tuma na ni parfum bɛ adamaden la k'i diya ala ye k'i diya mɛlɛkɛw ye k'i diya ala kira ye soli de don nka an ka nin sigi in t'o la dɛ an bɛ soli kɛ sisan tuma na an bɔra jufasogoya la e min sigilen bɛ arajo kɔrɔ n'i bɛ k'a lamɛn mhm. soli kɛtɔ e fana y'a fɔ e bɔra a la tuma na e tɛ jufa ye bon o tuma na n'an sigira kɛnɛ kan mhm. ka wuli ka bɔ an sigiyɔrɔ la mhm. ka sɔrɔ an ma soli kɛ ala kira kan ko an bɛ wuli ka bɔ an sigiyɔrɔw la an kasa bɔlen don ka tɛmɛ jufasogo kan o tuma na a tan ni sabanan mhm. o de ye ko sɔli bɛ kɛ sababu ye mhm. n'a bɛ sɔlikɛbaga yɛrɛ surunya ala la ala kira la salallahu alayhi wasallam hmm? tuma na an bɛ sɔli kɛ ka caya hmm. sɔli bɛ adamaden surunya mhm. muhamadu la n'i surunyana ala kira la an karamɔgɔ i ka diɲɛ ɲɛna i ka lahara ɲɛna tuma na o ye a tan ni sabanan ye solatu tan ni naaninan don kiyamu solati makama sadaka li zil usri o ye a tan ni naaninan ye kolo hakɛ min bɛ adamaden na ani fasasira hakɛ min bɛ adamaden na dugu jɛ o jɛ saraka ka kan ka bɔ kolo in kelen kelen bɛɛ ye fɛrɛma faamu de fasasira yirika de bɛ adamaden la joli sira fana bɛ ten hmm? kolow fana sigi sigilen don ɲɔgɔn na ten adamaden na nin kolo kelen kelen bɛɛ kan ka saraka bɔ hmm. bon saraka dun hmm. bi don adamaden ni masiba cɛ hali kulubalakaw n'u jɛra k'u ka bolisɔn daminɛ u b'a fɔ tu bisimilayi saraka bɔla ni saraka bɔbali u jɛra ko ma a tora jɔn ta la a tora saraka bɔla ta la Allahu akbar ah, o ye hali boli yɛrɛ sɔnbaga mankan ye hmm. donc o b'a jira k'a fɔ hmm. saraka ye fɛnba de e bi bɔ yan sisan hmm. gudɔrɔnda la ala k'an n'a cɛ janya mototigi dɔ b'a fɔ a bɛ s'i ma ubiyɛn mobilitigi dɔ b'a fɔ a bɛ s'i ma minnu bɛ ko dɔn o b'a fɔ e a kɛra saraka minɛ ye e saraka bɛ bɔ don min a tɛ minɛ o don jaa ni saraka minɛna adamaden bɛ kisi wa ah? ni saraka minɛna mhm. mɔgɔ bɛ kisi saraka bɛ kɛ sababu ye mhm. ka adamaden kɔ kisi k'i ɲɛ kisi saraka bɔlaba a yɛlɛma ko wolonwula tɛ to janfa na Allahu akbar saraka bɔlaba i bɛ mun faamu nin yɔrɔ la mhm. hali kafiri sɔnnikɛlaba kafiri fin mɔgɔsɔnnaba a bɛ ɲuman de kɛ a bɛ mɔgɔ sɔn mhm. i jigi kana tigɛ dɛ alijinɛden don kana da yɛlɛmani ma misiri kɔnɔ mhm. kɛ misiri koko dɔ ye mɛ i tɛgɛma ka gɛlɛn mhm. kana siga fiyewu jahanamaden don ne y'o masala suru di e ma don dɔ ala kira sigilen tola ala y'a wele ko n bɛna i ni dɔnnibagaba dɔ bila ɲɔgɔn na e bi fɛn dɔn mhm. a tigi bi fɛn dɔn mhm. n b'aw bila ɲɔgɔn na tête à tête ni mun sera min na kira y'i labɛn mhm. dɔnnibagaba in y'i labɛn i labɛn ka na cɛkɔrɔba sijɛ don jaa setana don subhanallah a nana a ko kira ma ko e de ye kira ye ala kira ko ahan kira ko e ye jɔn ye a y'a yɛrɛ fɔ kira ko a ma ko question tan bɛ n bolo ɲininkali tan n b'a k'i kunna i ka n jaabi a ko sisan hmm. kira ko a ma e jugu ye jɔni ye bisimila e jugu ye jɔni ye hmm. a ko mamadu ma ne jugu fɔlɔfɔlɔ ni n t'a fɛ o ka balo fiyewu e don n t'a fɛ i ka balo yɛrɛ subhanallah ko ani jɔni a ko ani mɔgɔ tɛgɛla bilalen mm, mm, mm. ɛ kira ko cogo di mm-hmm. ne ka k'i jugu ye o bɛ faamu mɛ mɔgɔ min tɛgɛla bilalen don ka mm-hmm. kɛ e jugu fana ye ah. cogo di a ko kira ma a ko i bɛ segin kɔ dɔɔnin i ɲinɛna don min na

maa min tɛgɛla bilalen don a bɛ to a ka ɲuman na don dɔ jɔn dɔw bɛ ala bolo ala kira yɛrɛ ko ten ko inna lillahi ibadan iza aradu arada jɔn dɔw bɛ ala bolo n'u ye min ŋaniya dɔrɔn ala b'a kɛ bon ni kafiri sɔnnikɛlaba a tora a ka sɔnni la don dɔ fo a nana alajɔn dɔ sɔn o alajɔn dun n'o ye min fɔ ala ye ala b'o kɛ n'o alajɔn ko ala k'i kunnaja dun aa tiɲɛ na o kunnaja bɛ kɛ o tuma na i bɛ kunnaja donc mɔgɔ tɛgɛla bilalen i jigi kana tigɛ a la fiyewu mm, mm. muso dɔw bɛ fatu mm-hmm. jiginni na mm-hmm. o de la jiginni ka gɛlɛn kojugu mm-hmm. tin ka gɛlɛn o de la ni muso sɔminna a yɛrɛ la n'a ye tamaroden kelen ta ka sɔli kɛ alahuma sɔli ala muhamadu wa ali muhamadu wa salim k'o fɔ tamaro la siɲɛ saba k'a di muso kɔnɔma ma n'a y'a dun n'a ni dɔgɔtɔrɔso kɔni ka jan a bɛ jigin sira la

bɔnɛ tɛ jigin o du kɔnɔ fiyewu et puis o duden si tɛ siri ala ka danfɛn na alahu akubar alahu akubar ji ye nɛɛma ye dɛ kosɛbɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ fiɲɛ sigi u ka da la mhm. mɔgɔ minnu bɛ kɔlɔn seli ka mhm. jurufilen bila a la mhm. ah, ninnu sara danfɛn si tɛ yen min bɛ se k'a fɔ k'a sara bɛ bɛn nin ma a ye saraka caman bɔ ji la ji ye saraka ye o karisa na an ka dumuni kɛ saraka don o de la ni maa o maa ye wele halala kan k'a dun mhm. ɲɔkisɛ kelen o ɲɔkisɛ kelen baraji ba kelen mhm. o de la waledenw bɛ du minnu kɔnɔ mhm. aw kan'a fɔ a bɛ a ka denbayaw bonya k'u to yen olu bɛ min dun saraka de don waleta bɛ min dun i ka so ɲɔkisɛ kelen o ɲɔkisɛ kelen baraji ba kelen de don a bɛ continuer ka sɛbɛn i kun na fo tile bi naani ala ko ka nɔgɔ kojugu terima faamu de bon o tuma na setana o de fɔ ala kira ye a ko mɔgɔ min ka go ne ye kosɛbɛ e kɔfɛ ko o ye mɔgɔ tɛgɛla bilalen de ye parce que mɔgɔ tɛ se ka tɛgɛla bila n'i ma saraka kanu kuma na ko tɛgɛlabila ye jirisun ye a ju bɛ alijinɛ kɔnɔ nka a bolofara bɛ diɲɛ kɔnɔ donc n'i ye jiribolo minɛ cogo cogo kira nana ɲininka o ɲininkaliw ka jan kira tilala k'a ɲininka k'o tuma na jɔnni ka di e ni maa bɛɛ ye e yɛrɛ teri ye jɔni ye setana ko kira ma ko ne teri ye maa tɛgɛla bilalen ye a ye teri caman fɔ mm. mais maa tɛgɛma gɛlɛn ye a ko ne teri ye maa tɛgɛma gɛlɛn o ye bakilu ye mm. yɔrɔ dɔw bolo tulen don ni bamagolo de ye a ah, surtout dutigi adamaden ka hɛrɛ dɔ bɛ yen hali n'i donna morinasi barikon kɔnɔ o mm. hɛrɛ ti ɲɛ o bɛ ɲɛ n'i ka denbaya de ye mm. du o du dudenw n'a dutigi tɛ nisɔndiya ka yɛlɛ mm. o dutigi bɛ sa sɛgɛn la o tɛ hɛrɛ sɔrɔ nasi ko t'o la sɛbɛn ko t'o la. alahu akubar alahu akubar. han. ɛ k'a kɛ ni dutigi bɛ na n'i ka mobili mankan bɔra denmisɛnninw b'a fɔ ko kadafi nana. awɔ bɛɛ bɛ siran. e ti yɛlɛ fiyewu. awɔ. ayi i b'i si kɛ sɛgɛn na. i b'i hakili t'o la a kɔrɔbɔ dɔrɔn mm-hmm. n'i bɔra n'i bɛ don i ka so dɔrɔn hali n'a kɛra lemuruba ye mm-hmm. denmisɛnninw bɛ boli ka min kunbɛn dɔrɔn a kɛ dɔrɔn mm-hmm. ala bɛ hɛrɛ d'i ma walahi i ka moriw ka nasi t'o las'i ma denbaya ka hinɛ o ye hɛrɛ de ye an bɛ ka taa an ka sɛgɛn dɔw ɲini yɔrɔ jan ayi n y'o de f'i ye hali mɔgɔ ka ala deli k'i sigi ka ala wele ni ala t'i jaabi ala tɔgɔ ɲɛdɔnbaliya tɛ o i b'a sɔrɔ musonin dɔ b'i ka so i y'o tɔɲɔ Allahu akbar na hakɛw sirilen don ɲɔgɔn na ka taa de o mm, mm. nabila musa a tɛmɛtɔ don dɔ a ye cɛ dɔ ten dalen dugu la mm. cɛ in b'a la ka ala wele a b'a la ka ala wele a b'a la ka ala wele mm-hmm. mɛ musa ko ala ko nin jaabi ten sa mm-hmm. musa taara ka tila ka segin ka na ka n'a sɔrɔ hali bi cɛ ten dalen bɛ dugu la a kasira ɲɛji bi woyola ka bɔ a ɲɛda la ka bɛ woyo ka bɔ wolo furancɛ de musa ko ala ma ko nin mana kɛ jurumu o jurumu ye kan ka nin yafa ten a ko musa ma a ko nin tɛ jurumu yafata ye jurumu min bɛ ne ni cɛ cɛ a b'o yafa ne b'o yafa a ye mɛ min bɛ a n'a muso cɛ ne t'o yafa muso dɔ de b'a bolo a ye muso in tɔɲɔ n'o ma yafa ne ala tɛ yafa ne bɛ yafa cogo di ala bi komi polosi mhm. e ye mɔgɔ dɔ minɛ ka n'a di ala ma mhm. ko a y'i ka mobili suɲɛ mhm. e tagalen kɔfɛ polosi bɛ se k'o bila wa ah, ayi polosi ta tɛ o ah, e de y'a minɛ ka taa ko a y'i ka fɛn suɲɛ e de bɛ se k'a fɔ polosikɛ ye a bila mɛ a mana ŋɔnɔŋɔnɔkan fɛn o fɛn fɔ polosi ye ni polosi bɛ a ka baara kɛ tiɲɛ kan a b'a fɔ min nana n'i ye i bɛ ci de f'o ye ne y'i kɔlɔsibaga de ye donc o la jurumi dɔw bɛ yen mm. i bi ala wele f'i bi nɔni k'i daji la ala mm. t'o yafa parce que o ma kɛ ala la mm. bon i ka sokɔnɔmɔgɔ dɔ ka tɔɲɔni dama a o b'i garijɛgɛ siri a b'i ka baara bɛɛ tiɲɛ o de la anw ka mɔgɔw ni minnu ye kɔrɔta daminɛ dɔɔni dɔrɔn ni mɔgɔw b'a la ka kɔntan ha bi ka fisa cɛnin ma sini sinikɛnɛ o bɛ bɔ sebe sanfɛ ka jigin kɔlɔn kɔnɔ n bɛ tila ye u y'a dabali musonin min b'i ka so e ye hɛrɛ sɔrɔ i y'i kɔ don o la tuma i t'i hɛrɛ sɔrɔ mm. an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw fana b'a la ka arajo nin de lamɛn nin waati na 101.6 ka bɔ sirakɔrɔ megetana site la la voix de chek ahmad tijan an gɛrɛlen karamɔgɔ chek madu kɔnatɛ la ala kira waleɲuman dɔnni ye mun ye a y'a jira an na o de ye sɔlatu ye ka ɲɛsin ala kira ma o tuma a ko a bɛna nafa bi naani fɔ an ɲɛna kira kansɔli nafaw la an b'a la k'o de lamɛn an b'a ɲini aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to an na aw bɛna nafa belebele sɔrɔ o tuma na i bɔra kɛnɛ ma ka fɛn dɔ san ka don du kɔnɔ saraka don bɔn o tuma na ni nafaba in bɛ saraka la kira kansɔli tan ni sabanan de don e? ko di tan ni naaninan don tuma na ni nafaba in bɛ saraka la bɔn o tuma na ni nafaba bɛ saraka la mhm. ni saraka se tɛ e ye don aa tiɲɛna an kɔni tɛna pɛridi o la tan tuma na kira kan sɔli mhm. o de ye saraka ye n'i ko alahuma sɔli ala muhamadi wa ali muhamadi wa salim mhm. i ye saraka bɔ mhm. ni kira tɔgɔ fɔra n'i ko sallallahu alaihi wa sallam i ye saraka bɔ

bɔn eh, tɔrika tigiw kɔni kunna jara aa tiɲɛna u b'a kan dɛ ah, olu b'a kɛ siɲɛ joli tile kɔnɔ hmm, hmm, hmm. sɔgɔmada fɛ siɲɛ joli wula fɛ siɲɛ joli ha kɛmɛ o ti wazifa na u ka hadaraw la o ti wazifa ni faridaw farida bɛɛ kɔfɛ siɲɛ kɛmɛ kɛmɛ a ah? tɔrika sira jɛlen don dɛ sarakaba b'u bolo sarakaba b'u bolo wa maa o maa bɛ yen n'i bɛ sɔli kɛ kira kan c'est-à-dire i ti jigin saraka minɛ ye fɛn dɔ de ye n y'a f'i ye o don n ko fe la uruzi mɛnɛna mɔgɔw jɔra vɛriti bɔra mɔgɔw kɔntinena ka taga dɔ jɔlen bɛ fe kɛrɛfɛ mɔgɔw ye mankan bɔ ka dɛsɛ mɔbili ma ɔrɔnfile mɔbili ma taga yɔrɔ i bɛ bamakɔ circulation dɔn a dɔw yɛrɛ nɛn b'u ŋɛɲɛ de n'u ma nɛni kɛ nɛni bɔra fan bɛɛ fɛ cɛ ta ka bɔ an ɲɛ a donna tan a bɔra tan dɔ nana portière sama dɔrɔn a bɔra ka bin jaa a sara de mɔgɔ ni lahara ka surun dɛ a sara de bɔn n'a y'a sɔrɔ ko hali dɔ tun bɛ nɛgɛso la mhm. ko o ka nɛgɛso nana ale ka mobili kɔfɛla gosi mhm. a bɛ fɔ cogo di ah, ko nɛgɛsotigi y'a faga ah, ah? n'a y'a sɔrɔ ko mobilitigi dɔ nana gundu a fɔ k'o y'a faga tuma na min bɛ kɔfɛ mhm. n'o ma maga a la fiyewu o de ka saraka minɛna m'a dɔn n'i y'a faamu bɔn saraka ye ni saraka minɛna mm. i bɛ bɔ bɔ dingɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa ten mm, mm, tuma na kira kan sɔli a nafa tan naaninan ko a bɛ jɔ saraka jɔyɔrɔ la saraka se ti maa min ye tɛrɛ m'a faamu de ɔ mɔgɔ min fana bɛ se ka sarakaw bɔ e k'i ban saraka bɔ ma tɛgɛmagɛlɛya la ka kira kan sɔli kɛ ko saraka don a t'a ɲa a tɛ saraka ɲa e ye dɛ a tɛ saraka ɲa e ye dɛ nin yɔrɔ in faamuna nin kan ka walawala voilà min se b'i ye i b'o de baara tuma na fantanw ta jɔyɔrɔ ye mun ye mhm. i tɛ se ka i jɔ i ta jɔyɔrɔ la i bɛ fantanw de ta kɛ mhm. tɛrɛ m'a faamu de bɔn o ye a nafa tan naaninan ye mhm. a tan duurunan dun fawayidu salati ala nabi alhamisa asara sababun li kada ilhawayiji alhamdulillah oh, hali n'an jɔra yan sa a b'i jɔ kun bɔ k'i ka hami dilan hmm. ala ne mago bɛ nin ko in de la hmm. ala n bɛ papiye de nɔfɛ hmm. ala n bɛ nin fɛn in nɔfɛ kira kan sɔli bɛ kɛ sababu ye n'o yɛrɛ de bɛ dilan allahumma salli ala al-mawsufi bil karam wal judi

si bi kɔnɔntɔn fila sigiyɔrɔma saba sigiyɔrɔma saba nafila jɔko fila kɔfɛ jɔko fila kɔfɛ i bɛ nin kɛ i sigiyɔrɔnin kelen de mhm. allahumma salli ala al-mawsufi bil karam wal judi n'i ye bi kɔnɔntɔn ni fila kɛ ah. i b'i tɛgɛ da ala a kɛ mamadu kosɔn i ka ne ka nin ko in nɔgɔya e ni ne tɛ o ayi an bɛ mun jira ala la n'i ko seli n'i ye seli kɛ i bɛ bɔ yan sani gudɔrɔn cɛ i bɛ taa i ɲɛ bɛ taa balifɛn dɔ la b'i ka san bi wolonfila bato cɛn kira min ma defo kɛ wo tɛ kira min na mm-hmm, mm-hmm. ala ye kira min mankutu o mm-hmm. don in n'a cɛ mm. ɛ maa b'i dulon sogoba biɲɛ na gɛlɛya ka taa n'i kungo yɔrɔ jan na a n'i ko i bɛ taa don jamana faama ka so bi mhm. papiye bɔ ka bila yan a n'a sabara bɔ ni ah. a mundɔmundɔli dama fɛ baliku jɔlen b'i mɔmɔ ah. i t'a dɔn min don Ah? ɔ mɛ maaw bɛ maaw la ni n'o don mhm. u bɛ se k'i bali yan ka bɔ sira la yɛrɛ koyi kosɛbɛ ah? siga t'o la o de la ala y'o de fɔ mhm. eh, yusufu fakɛ y'o de fɔ ko wa udkhulu buyuta mhm. min abwabiha mhm. a ye don sow fɛ sow da ko sow da fɛ ɛ n'e ma don so da fɛ e ni bɛ munumunu na koko kɔfɛ ha ɛ n'i donna so da fɛ i bɛ taa yɔrɔ sɔrɔ mana ka adamaden ka mago dilan n'i ye min ɲini ala fɛ a ka fɔ n sɔnna nin de don assalatu ala nabi Mm. donc nin haminako gɛlɛn dilanni kama mm-hmm. i bɛ sɔli wurudi bi kɔnɔntɔn ni fila k'i ka hami jira ala la mm-hmm. ala a kɛ ala kira mamadu kosɔn mm-hmm. i ka nin hami nɔgɔya mana ni i tilar'o la tuguni i bɛ tila ka a wurudi siɲɛ bi kɔnɔntɔn ni fila k'a fɔ ala a kɛ kira mamadu kosɔn i ka nin ko in nɔgɔya i bɛ tila ka segin a kan tuguni siɲɛ bi kɔnɔntɔn ani fila ala a kɛ kira mamadu kosɔn i ka nin ko in nɔgɔya siɲɛ saba Allahu akbar Allahu akbar o ye siɲɛ saba diɲɛ yɛrɛ t'o saba ye wa ee saba kunun mhm. bi sini Allahu akbar Allahu hmm? diɲɛ y'o dama de ye kumana i b'i hakili t'o la kosɛbɛ ka adamaden ka hami dilan pewu ayiwa allahumma salli o de b'a kɛ hmm? o de la sɔli dɔ bɛ yen mhm. allahumma salli mhm. ala kashifil ghummati ayiwa bisimila i ye gamu dɔn kɔni gamu m'a n'aw karamɔgɔw fɛ gamu n'i ye gamu tila kɛmɛ mhm. ka kelen ta o la mhm. o de bi bɛn hami ma eh, n ma nin faamu dɛ hami hami awɔ i b'a sɔrɔ haminako dɔ bɛ ne na mhm. ne bɛ se ka taga e fɛ yen a bokomu mhm. nin ko in kɛlen bɛ ka ne hami dɛ mhm. moriw ka so de bi fa mhm. don o don o haminakow de kama o karamɔgɔ nin hami bɛ n na dugawu b'o wuli o nin hami bɛ n na o bɛ wuli mais gamu dun ah! gamu ti lakali maa ye ayi i b'o lakali cogo di hmm? o y'i kelen kɔnɔna ko ni ala ko ye n'o n'o taara woyo fɛ dɔrɔn jigitigɛ b'i faa a se ka fɔ mɔgɔ ye ayi gamu ka bon hami gamu tɛ fɔ maa ye hmm. o dɔw bɛ dutigi sɔrɔ hmm. a bɛ fasa a yɛrɛ ma ka taa a bɛ fasa muso b'a ɲininka eh, tonton mun bɛ yen a b'a fɔ foyi min b'a kan a ka bon hakili ma o ye gami de ye o ye gami de ye o gami dɔ ye jumɛn ye dɔ ye a ka wari d'i ma sini k'a bɛna wari minɛ a tigi y'i wele n bɛ sira la ka na i nana wari yɔrɔ ɲini i ma wari ye a wulira ka ban a dun wulila siga foyi t'a la a bɛ na koyi bon wari in sara ɲɛ si tɛ e ye mhm. wa a tɛ se k'a dɔn fiyewu dannaya min y'a to n'a y'a d'i ma mhm. a tɛ se k'a dɔn fiyewu k'i ye dɔ bɔ a la surtout a bɛɛ ka tunu ah, o ye gamu de ye hmm. ah, i b'o lakali yɔrɔ min an karamɔgɔ hami ye mun ye aa mhm. ah, sinikɛnɛ mhm. an kan ka taa ɲɔgɔn ye cɛ ka wari min bɛ n bolo a bɛ n'a minɛ sinikɛnɛ mhm. o ye hami ye o ma kɛ gamu ye fɔlɔ ah. nka cɛ bɛ sira la a bɛ sira la cɛ wulila ka ban o ye gamu de ye allahu akbar foyi t'a wuli sa hmm. foyi t'a lasegin a bɛ na e de fɛ hmm. a dun bɛna min na n'a ma kɛ i malo b'a la mais hami ye jumɛn ye o ma se fɔlɔ k'i bɛn ka taa i terikɛ dɔw cɛ n ka fɛn dɔ bɛ yan n bɛna feere n jigi tugu ni nin ye mhm. ni nin ta ma sɔrɔ i bɛ taa yan fɛ mhm. ni nin ta ma sɔrɔ i bɛ taa yan fɛ mais déjà cɛ bɛ kari i kun na e bɛ bɔ ka taa yɔrɔ jumɛn na k'i bɛ taa a ɲini yen bon a bɛ fɔ o de ma ko gami an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw fana b'a la ka radio unité lamɛn nin waati na cent un point six ka bɔ sirakɔrɔ megetana cité la la voix de cheick ahmad tijan an gɛrɛlen karamɔgɔ cheick madu konate la ala kira waleɲuman dɔnni ye mun ye a y'a jira an na o de ye salatu ye ka ɲɛsin ala kira ma o tuma a ko a bɛna nafa binaani fɔ an ɲɛna kira kan seli nafaw la an b'a la k'o de lamɛn an b'a ɲini aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to an na aw bɛna nafa belebele sɔrɔ a ka ca quoi mais nin y'a dɔ ye bon fɛn min bɛ se k'a wuli pewu sɔli don hmm. alahuma sɔli hmm. ala kasifil gumati alahuma sɔli ala kasifil gumati aa an karamɔgɔ n b'a ɲini ala fɛ ni hmm. mɔgɔ min ye nin ta ka i mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ danga n'a ye ala k'i jigin a dingɛ kɔnɔ mɛ n'i y'a ta ne bɛ hami papiye ko de la ne bɛ hami furuko de la ne bɛ hami denko la n ye kalan kɛ n ma jɔyɔrɔ sɔrɔ n bɛ hami o la n taara tunga fɛ nafolo ɲini na n ma nafolo sɔrɔ n bɛ hami o la mhm. ni maa o maa y'a ta o n'a ɲɔgɔn de kama mhm. examen setɔ don n b'a fɛ ka pase mhm. n mago bɛ du la ala ka du nɔgɔya n ye maa o maa n'i y'a ta o kama n y'a ɲini ala fɛ ala k'a baara kɛ i ye a bɛ wurudi dɔrɔn hmm. siɲɛ kɛmɛ wolonfila hmm. ani bi wolonfila hmm. ani wolonfila allahumma salli ala kashifil ghummati bisimila i bɛ wolonfila kɛ fɔlɔ ka bi wolonfila kɛ ka kɛmɛ wolonfila kɛ sanfara wolonfila hami y'i sɔrɔ k'i to o jukɔrɔ de o

wolonfila o bi don i ni kunɲɔgɔn don wolonfila balaw cɛ mm, mm, mm. n kana mɔgɔ nin wurudi mm-hmm. jɔko fila kɔfɛ suura min ka nɔgɔ i ma mm-hmm. n'i tilara mm-hmm. i tɛgɛ ja ala ye hmm? ala nin ko in de hami bɛ ne na nin ko in de gami bɛ ne na ala n y'a ɲini i fɛ k'a ta ka bɔ n kan hmm? kuma tɛ yen o hmm, hmm. mɛ min ka teli kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ nin bɛɛ kɔfɛ n'i tilala dɔrɔn n'i ye nin n filɛ ka dalilu min di sa n'i ye a ala deli kɛ min b'a ko kɛ tik tak kɔmi n'i ye kɔntaki mɛnɛ dɔrɔn anpulu bɛ mɛnɛ o ye n'i tilara dɔrɔn sin ka bɔ ten i ka bɔ sin bɔ i ka sin ka ɲuman bali dɔ la ten hmm. bon komi n ka la ala la o ko kelen dugu o jaabi kelen kɔni i t'o tɔ fɔ o tɔ di maa ma fiyewu hmm. o kuma na ko ayiwa a bɛ adamaden ka hami dilan hmm.

aa tiɲɛna Allahu akbar i bɛ Ala niyɔrɔ sɔrɔ ni kira kan sɔli de o de kosɔn ni den bɛ bɔ ka taa voyage la a mana kɛ den o den ye tunga ye tunga de ye u bɛ ni den bɛ tunga fɛ ni hakili y'a sɔrɔ mhm. tamaroden kɛmɛ ɲini mhm. tamaroden kɛmɛ mhm. e ti tamaro dɔn an bɛ yiriden de dɔn mɛ anw ti tamaro dɔn bisimila kira isa a bamuso mariyama cɛ ma maga mariyama na o mm. mɛ ala de ko mm-hmm. mariyama ma a ye jibila ci ka taa fɔ mariyama ye ko tamaro ju min filɛ ko mariyama ka taa tamaro ju in na mm-hmm. a ko tamaroden dɔ kari mm-hmm. jibila nana a fɔ mariyama ko ɛ e ma tamaro jalen ye wa a ko ayi ko ala ko i ka taa dɛ a taar'i bolo da tamaro la a bolo tuse tamaro ju la an'a ka nugu ka feere ka den a si ma kɔrɔ a si ye

kira kun bɛ kutuba kalan mhm. a kun bɛ kutuba kalan tamaro gungurun de kan jala gungurun de bɛ mɛ tamaro mhm. o kɔfɛ mhm. kira ka misiri sanfɛ tamaro fu de kun bilalen bɛ a tɔgɔ di kira ka misiri kun na o de tun kɛlen don k'a bili hmm. o dama tɛ mhm. abu lahabi musonin min bɛ jahanama kɔnɔ mhm. ah? mhm. umu jamila ala b'a fɔ cogo di fi jidiha hablun min masad o hablun min masadi dafu ko tɛ o n ko tamaro fu de ko don Mm, mm, mm, mm, mm. allahu akbar tamaro ye fɛnba de ye fɛnba don den min jiginna Mhm, n'i b'a fɛ a ka kɛ dɔnnibaga ye Mhm. diɲɛ bɛɛ k'a ko fɔ Mhm. a hakili ka diya Mhm. n'i y'a don diɲɛ kalan o kalan na Mhm. a tɔgɔ sɛbɛn dɔrɔn k'i sen bɔ a la n'i b'a fɛ o den ka kɛ ten n'a bangera dɔrɔn Mhm. san'a ka dumuni dumuni wɛrɛ dun awɔ sɔli kɛ kira kan siɲɛ saba mm. tamaro den kelen na mm. i ka tamaro ɲimi k'a nugu k'a ta k'a da den da la n'i y'o da den o den da la mm. kana nasi d'o ma tuguni hali n'i y'o bila kungo kɔnɔ o bɛ warakan fɔ waraw fɛ tamaro ye fɛnba de ye mm-hmm. e ka tamaro dɔ ɲini dɔrɔn mm-hmm. den kɛmɛ ani tan ni kelen mm-hmm. kana jɔn a la sɔli min ka nɔgɔn i ma mhm. o tamaroden kɛmɛ ni tan ni kelen o de bɛ kɛ kɔlɔsi ye n'i ye sɔli kɛ kira kan mhm. i bɛ tamaroden kelen ta mhm. i b'a bila i bɛ tamaroden kelen ta i bɛ sɔli kɛ kira kan i b'a bila i bɛ dɔ wɛrɛ ta i bɛ sɔli kɛ kira kan i b'a bila fo tamaroden kɛmɛ ni tan ni kelen n'i tilala fara ɲɔgɔn kan i ka dugawu kɛ i ka tamaro ɲimi minnu denw bɛ tunga fɛ n'u bɛ weleli kɛ aa an karamɔgɔ an ye dɔgɔ kɛ nin ko in gɛlɛyara papiye ko ka gɛlɛ u bɛ n den bɛ yɛlɛla ji sanfɛ kɔgɔji in yɛlɛli ka gɛlɛ ka se degere min ala de b'a dɔn n'a fɛn o fɛn fɔra tamaro fara ɲɔgɔn kan o yɛrɛ dama tɛ hami fɛn o fɛn bɛ yen n'a y'i sɔrɔ tamaro fara ɲɔgɔn kan n bɛna kelen d'i ma n'i bɔra yan ko kɔrɔbɔli man ɲi galo don i bɛ tamaro in saraka kuwa n bɛna don baabu wɛrɛ de la ko kɔrɔbɔli man ɲi galo don mm. n'i bɔra yan mm-hmm. i gɛlɛya cogo bɛɛ la ah. i ka sɔlatuli fatihi n'i m'o dɔn sɔli min ka nɔgɔ i ma mm-hmm. o sɛbɛn siɲɛ saba dɔrɔn mm-hmm. aya dɔ bɛ yen mhm. sɔli siɲɛ saba kɔfɛ mhm. arabana fita baynana wa bayna kawmina bilhaki wa anta kayiru fatihina mhm. o sɛbɛn siɲɛ saba i ka nasi minɛ k'i kunkolo ko siɲɛ saba ka tila k'a jɔ i da la k'a min siɲɛ saba sini ko tɛ dɛ i y'o kɛ don min i bɛ wari sɔrɔ o don tɛrɛma faamu de ala sago bonya b'a la mana kira kan sɔli ye a tan ni wɔɔrɔnan ko a bɛ kɛ sababu ye mhm. ni ala yɛrɛ ni mɛlɛkɛw bɛ sɔli k'i kan parce que n'i y'a kɛ siɲɛ kelen mhm. ala yɛrɛ b'a k'i kan siɲɛ tan mhm. ah. a tan ni wolonwulanan don sababu zakatul musalli wa tɔharatun sababu zakatul musalli wa tɔharatun lahu ka adamaden yɛrɛ sanuya k'i sanuya mhm. k'i kɛ maa barikama ye mhm. k'i ɲɛ mhm. sɔli de don adamaden hmm? kan ka jaga min bɔ sɔli de y'o jaga ye o hmm. ka adamaden ni yɛrɛ fana sanuya sɔli de don o ee an fa adama kun bɛ alijinɛ kɔnɔ an ba hawa de ma bɔ ale numan fɛ galaka la wa an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw fana b'a la ka radio unité lamɛn nin waati in na 101.6 ka bɔ sirakɔrɔ megetana cité la la voix de chek ahmad tijan an gɛrɛla an karamɔgɔ chek madu kunate la ala kira waleɲuman dɔnni ye mun ye a y'a jira an na o de ye sɔlatu ye ka ɲɛsin ala kira ma o tuma a ko a bɛna nafa bi naani fɔ an ɲɛna kira kan sɔli nafaw la an b'a la k'o de lamɛn an b'a ɲini aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to an na aw bɛna nafa belebele sɔrɔ o de la u ye question di seydina ali ma don dɔ mhm. ko mɔgɔ dɔ bɛ yen mhm. musoya b'a la mhm. cɛya b'a la a sin dafalen don dasi b'a la u ko cɛ don ou bien muso don ah, seydina ali ko u ma ko a y'a galaka kɔntɛ ka lajɛ mhm. n'a y'a sɔrɔ galaka ye mugan ni naani ye mhm. muso don mhm. mais n'a y'a sɔrɔ galaka ye mugan ni saba ye cɛ don parce que cɛ kinifɛ galaka o ye tan ni fila ye numafɛ galaka o ye tan ni kelen ye parce que tan ni fila kun don mais kelen de bɔra k'o k'an fa an ba hawa ye mana muso ta ye mugan ni naani ye cɛ ta ye mugan ni saba ah? mhm. bon an fa adama tumana min na ni a ye an ba hawa ye mhm. a jarabila la mhm. cɛ ni muso ka ɲɔgɔn ye o gundo yɛrɛ o ye gundo dɔ ye ala yɛrɛ ni cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ ye olu ɲɛ da ɲɔgɔn kan yɔrɔ min na a ko man nɔgɔ ala ka lemana d'a ma o yɔrɔ bɛɛ an fa adama ko a bɛ tusi an ba hawa la ala ko cogo di mm. kana maga a la mm-hmm. f'i k'a furu siri mm, an ba hawa furu sirila a mm-hmm. eh, furunafolo mm-hmm. i mɔgɔw ɲininka ko an ba hawa furu sirilen an fa adama kunna mm. k'a furunafolo kun ye joli ye mm. a furunafolo kɛra kira kan sɔli de ye an fa adama de ye sɔli kɛ kira kan mhm. fɔlɔ mhm. ala ka sɔrɔ k'a fɔ o tuma na a dagara i ye hmm. o de la mhm. n'i donna furu kɔnɔ yan an bɛ si yan furu laadaw bɛ taa caya hmm. fo hali cɛnin fakɛ n'a mɔkɛ bolofɛn bɛɛ feerelen ɲɔgɔn kan o tɛ wari min sɔrɔ o de bɛ ta ka muso kunmabɔ n'o ye mm, mm. parce que kira delila ka muso dɔ furu dɔ ma fatiya la eh, mm. fatiya kelen ka taa bila waladɔɔlina o de ye kɔɲɔbon kɛ tile wolonfila ye o anw ye kɔɲɔbon tile wolonfila kɛ ka t'i da sange kɔrɔ mɔgɔ bɛ yen min b'i balo n'o tɛ i bɛ sange fara ka bɔ finɛtiri fɛ c'est-à-dire n'i ye muso furu muso donn'i ka so dunan de don a ti maa si dɔn aw fɛ yen a b'e de dɔrɔn dɔn o tuma to a kɛrɛfɛ i k'a kalan fatiya la n'a ye kɔɲɔbon don dimasi alhamdulilayi rabili alamina a bɛ n'o kalan ntɛnɛn arahmani arahimi a b'o kalan tarata maliki yomidini a b'o kalan kunɲɔgɔn bɛ taa dafa yɔrɔ min na a bɛ fatiya ban o o y'a kɛ tile wolonfila de ye maa min y'o kɔɲɔbon kɛ tile wolonfila hmm. kafeji min ni miziki sumanen mɛn hmm. mana ko cɛ bɛ sange kɔrɔ maa bɛ yen min b'i balo n'o tɛ i bɛ sange fara donc sariya tɛ tan u m'a faamu de mɛ kira ye muso di cɛ ma mhm. ko hali ni nasɔngɔ tan ni eh, a tɔgɔ di furunafolo t'i bolo n'i bɛ se fatiya kɔni na mhm. fatiya kalan mhm. o ye muso ka furunafolo ye o de la hali ni mɔgɔ bɔra i nɔfɛ furu la muso nɔfɛ furu la sariya la n'a ko pour que an ka muso furu anw ka laada ye misi bi seegin ani sagajigi kɛmɛ ni muso ko mm-hmm. o furu fɛn minnu filɛ o ye ne de ta ye mm-hmm. n yafara a ma tɛrɛma faamu dɛ mm-hmm. tuma na a ye waa fila dɔrɔn minɛ ne yafara hali n'o ma sɔrɔ cɛ kunna ni muso ko cɛ ma na n'i ka sabara kɔrɔ fila ye n bɛ sigi i kunna a bɛ sigi cɛ kunna n'o ye ɔn tɛ tɛrɛma faamu dɛ mɛ kuma bɛ yɔrɔ min na

hmm? hmm. mɔgɔ bɛ soli kɛ kira kan hmm. fɔ e yɛrɛ hakili bɛ sigi ko siga si t'a la n bɛ alijinɛ kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ yan kɔni tɛrɛma faamu ah, ni pɔnyi ka di cogo min na wulibali don dɛ walawala an ka jɔ e yɛrɛ de b'a dɔn ko siga t'a la ni saya ye ne sɔrɔ n bɛ alijinɛ kɔnɔ kira kan soli de bɛ na n'o hakilisigi ni o sakinatu n'o wakara ye ka adamaden na kɔni ni kira kan soli tɛ

ah, lahara jawuli ma nɔgɔ dɛ kira bɔra so kɔnɔ an ba ayisata kun bɛ to k'ala kira kunbɛn mhm. a b'a kunkolo ta k'a da sen na mhm. a ye ayisata kunkolo lajɛ ayisata ye kira kunkolo lajɛ mhm. a ye siden tan ni kɔnɔntɔn jɛlen de ye a ko mun y'i si jɛ ah. kira ko a ma ko taamaltu ani ma ani baadil ayati fi kitabillah

bɔn ko mɔgɔ min bɛ kira kan sɔli kɛ ko o lahara jawuli n'o masiba ko e t'i dɔ y'o la buru bi fiyɛ dɔrɔn k'an ka taa lahara kɛnɛ kan sifin si bi jɛ dɛ a ma nɔgɔ o a ma nɔgɔ lahara don den b'a fɔ a fa b'a fɔ a den ma mm. ne den de ye ne de ye balo diɲɛ kɔnɔ mm. n dontɔ filɛ janɛmɛ kɔnɔ mɛ ɲɔkisɛ kelen de bɛ ne ni alijinɛ cɛ mm. o fara n ta kan den b'a fɔ buwa n'i ti bi dɔn bi ye lahara de ye ne bɛ ɲɔden kelen min d'i ma n'o bɔra ne ta la o fana bɛ ne jeni dɛ i b'i fa taatɔ lajɛ janɛmɛ kɔnɔ hali t'i kɔfilɛ ala kana an taw kɛ ten Mm. bon o tuma na ko a bɛ kɛ sababu ye mm-hmm. mɔgɔ min bɛ sɔli kɛ kira kan mm-hmm. ko kira kan sɔli bɛ kɛ sababu ye mm-hmm. o jawuli n'o masiba n'o balaw o bɛ nɔgɔya ɛ e ma ɲuman kɛ n'a fɔra ko polisiw b'i da la e taara dɔ ka moto kan kari o bɛ yen hali ni maa ma bɔ a kalama ni polisi gurupu kɔni nana jɔ e yɛrɛ ɲɛ kama kama cogo kɔni o tuma hakili tɛ se ka sigi bɔn kumana ko mɔgɔ min bɛ kira kan soli kɛ kira kan mhm. ko a tan ni kɔnɔntɔnna mhm. a bɛ lahara jawuli n'a masiba a mhm. b'o nɔgɔya a mɔgɔ ma a muganna dun ha sababun li tazkiratil abdu lima nasiya anhu kira kan soli bɛ kɛ sababu ye adamaden ɲinana fɛn min kɔ kira kan soli de bɛ na n'a ye ni kabakoba de ah, ni wala wala e k'i da ka sunɔgɔ mhm. suko dɔ nan'i ma mhm. i ma suko in faamu mhm. a ah, ne yɛrɛ sukora surɔ yiri dɔ fɔra ne ye u bɛ ah, a a ya yɛrɛ dɔ jirala ne nana surɔ jumɛn de don ɛ eh, i bɛ se ka maa ɲininka o la wa i bɛ se ka fɛn min ɲininka o la dɔrɔn o dan ye kira kan soli ye soli kɛ kira kan dɔrɔn siɲɛ saba sani tile ka bin o suko in kɔnɔ o bɛ segin i ma suko dama tɛ dɔ bɛ se ka ci dɔ f'i ye mhm. a n'i taatɔ ye mhm. eh, eh, nin dugu in na n'i taara i bɛ nin fɔ karisa ye i selen kɔfɛ i b'a ah ci yɛrɛ de fɔra ne ye ko ne ka nin fɔ karisa ye mun ci de don n ɲinɛna mhm. i jɔ ye soli kɛ kira kan siɲɛ saba o ci kɔnɔ bɛ na i ɲinɛna min kɔ o bɛ segin ka na ala sago bonya b'a la Ah, an bɛ dugawu kɛ ala ka limaniya d'an ma ala k'an sago d'an ma ni ala sɔnna sigi naaninan na an bɛna daminɛ siɲɛ mugan ni kelennan na ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni hali bi ala ka limaniya d'an ma an bɛ dugawu ni barika da kɛ i ye kosɛbɛ courage b'i la kosɛbɛ bɔn comme aw ka baara in ni saliya ti bɛn o de la n'i wulila ka na cogo cogo n'i nana so falen sɔrɔ jama na mm. ni ne ye wajulu de kanu mm-hmm. salon falen don mm-hmm. mais ne ma moriya kanu tellement faamu de ni ne ye moriya kanu mm-hmm. ne ka salon fan bɛ cogo min na ne bi a ye ne ka wari kɔnɔ a bɛ bila bariko kɔnɔ donc ne ye nin de kanu o de kosɔn n'i nana waati waati n bɛ jama to yen n b'i recevoir n'i y'a ye n b'i recevoir don min na o y'a sɔrɔ n bɛ taa i ta in ɲɔgɔn na parce que o don i ni n bɛna o don n taatɔ wajuli yɔrɔ dɔ la dugu dɔ la bɔn donc o la ne ti foyi bila ala ka diinɛ laseli ɲɛ n'o tɛ salon falen don mais o ti n ka sira ye quoi o kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ i ye kosɛbɛ mm-hmm. eh, hami min b'i la ala k'a nɔgɔya arajo so ye ala k'a taga ɲɛ mm-hmm. an bɛ dugawu kɛ libidɛri cɛba bɛɛ lajɛlen ye k'a daminɛ an ka perezidanba la mm-hmm. n'o ye seki serifu usumani madani ayidara ka fara biro kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan an b'a ɲini ala fɛ jamana ye ala k'a basigi hali bi ala ka hɛrɛ kɛ an n'aw ye farigantɔw ala ka lafiya d'u ma ala ka kisi ni tanga kɛ an karamɔgɔ bɛ di tali an b'a fo kosɛbɛ ka waleɲuman dɔn ko n'a sigira a ka goloba in ka don o don k'a ka dugu kɛ konate hali bi ala k'a mɛn an ɲɛfɛ ala k'o kɛ kira bonya kama sɔli ala rasuli ka se an ka perezidan ma eh, maki ba ah. an bi u bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini ala fɛ an ka jamana hali ala k'a basigi ala k'o kɛ kira bonya kama sɔli ala rasuli nba ayiwa an balima silamɛw fɛn banbali jate don an b'aw fo ka waleɲuman dɔn minnu kun b'a la kan lamɛn aw tulo garisigɛ kɛla min ye k'a lamɛn an ka bi sigi la ni o bɛ tali kɛ ala kira kan sɔli alayhi salatu wasalam nafa minnu b'o la kira kansɔlibaa ma diɲɛ ani lahara ala subahana tala bɛ hɛrɛ min kɛ kira kansɔlila ye an kun b'a la ni ka o de lamɛn nin waati na an ni maa min kun bɛ ɲɔgɔn bolo y'an karamɔgɔ shɛk mamadu kunate an b'a jigiya ko aw ye faamuba sɔrɔ an ka bi su in na sigi la an b'a deli masaba ala tala fɛ ya rabi ala ka ne ani aw bɛɛ lajɛlen fara kira kansɔlilaw kan k'a deli ala subahana tala fɛ

76 16 62 38 an b'aw fo ni ka waleɲuman dɔn aw ka tulomajɔ la aw ka mɛn kɛnɛ ɲɔgɔnna wɛrɛ ma mɔgɔ min ye jɛmukan in labɛn ka di aw ma aw denkɛ n'aw ka kalanden malik bokum sɔli ala muhammad